ayiwa bi an balimaw ala tanune kɔfɛ k'a barika da an b'an ka émission kɛnɛ kan ne ani n ka sheikh n yɛrɛ ɲumana n ko sheikh sheikh a ko ko sheikh ko fakirulahi don ayiwa ala k'an bɛn sababa ma donc fakirullah an bi an ka émission kɛnɛ kan nurun ala darbe question et réponse inchallah taala donc halisa an kun bɛ walanda belebele de dɔ kɔnɔ n'o ye tagiyiru ye i y'a dɔn sheikh yɛrɛ bɔra ka kuma tagiyiru in kan kosɛbɛ mais tagiyiru in kɔrɔ caman b'a la a bɛ fɛn caman di hadamaden ma donc halisa an bɛ tagiyiru in de kɔnɔna na halisa an bɛ taa ni o walanda sanuma in de ye ka d'a kan hadamaden yɛrɛ ala tɛ se ka sɔrɔ abada i bɛ t'a sɔrɔ i ka daminɛ yɛrɛ fɛn ɲɛnama yɛrɛ daminɛ a si ma ɲɛ i bolo mais ni i nana ka na don tagiyiru ka changement in kɔnɔna na i bɛna yɛlɛma ka se ka kɛ ala jɔn ɲuman ye ka se k'i laban ɲɛ k'i kunna diya k'i timan ɲɛ fo ka t'i se ala ma donc o la an nana jateminɛ fɛn caman b'a kɔnɔ an kuman'o caman kan sheikh nana n'o kurana aya ye ka na n'a daliluyaw caman ye mais bi ta an bɛna kuma min kan o ye hadamaden i yɛrɛ ka diɲɛlatigɛ taabolo bi ta y'o ye i ka jago b'o la baara da b'o la fɛn caman caman o bɛ sɔrɔ o kɔnɔna na inshallahu donc hadamaden yɛrɛ n'i ye fɛn sɔrɔ e donc a ɲɛna i bolo i kan ka changement don a la wa i man ka changement don a la walima i kan ka recherche k'a la k'a ɲɛɲini wa ka faamuyali ɲini n'a ye wa parce que baara o baara n'i b'a kɛ k'a kurakuraya han ko parce que eh, i b'a dɔn tant que changement bɛ yen hadamaden bɛ évoluer ka taa fɛ de i bɛ taaɲɛ de sɔrɔ i bɛ yɛlɛ de i bɛ yɛlɛ mais baara o baara ne y'a kɛ ten k'a fɔ ko n y'a sɔrɔ ten

tele minnu bɛ kan ka diinɛ nashiri ni sɔbɛ ye ka lɔnnikɛlaw ɲini don o don kuma tɛ dɔkitɔrɔw dama k'olu fana wele lɔnnikɛlaba minnu u bɛ se ka mali kunna wolo hali arabu jamanaw kan k'olu damaw wele ka kuma tiɲɛ la ale de bɛ jamana ɲɛnamaya a bɛ jamana taa ɲɛ kuma kan ka di maa minnu ma o ka lɔn jamana ɲɛmɔgɔw ka jɔrɔ kuma la u ka kuma kɔrɔsi u ka journalistew kɔrɔsi u ka karamɔgɔw kɔrɔsi u ka kumakɛla bɛɛ kɔrɔsi kuma bɛ jamana jɔ a bɛ jamana ci i ko tagiyir an seginna a kɔrɔ ma ka caya tagiyir kɔrɔ ye jumɛn ye ka na an kunna k'a fɔ bon ne yɛrɛ kɔni b'a fɛ ka n yɛrɛ yɛlɛma n b'a fɛ ka n yɛrɛ yɛlɛma yɛlɛma ye façon fila ye n cogoya man ɲi n mana n bolo don ko o ko la a tɛ ɲa et puis n bɛ kɔfɛ n ma se ka nafolo sɔrɔ n ma se ka bonya sɔrɔ n bɛ pilasi minnu nɔfɛ n bɛ hɛrɛ minnu nɔfɛ n tɛ kan ka si sɔrɔ donc a ko tiɲɛlen don wala a ma tiɲa mais a ma kɛ n sago ye wala n ka ko ka ɲi mhm. mɛ n b'a fɛ a ka kɛ cogo wɛrɛ la mhm. min ka ɲi ka tɛmɛ o kan nin bɛɛ de tagiyiri n ka ko man ɲi mhm. n b'a fɛ a ka dilan ou bien n ka ko ka ɲi mɛ n b'a fɛ a ka tɛmɛ o kan ka ɲa ka tɛmɛ n bɛ min kan nin bɛɛ de tagiyiri ye nin de kan ka kɛ hadamaden bɛɛ haminako ye don o don n b'a fɛ ka n yɛrɛ yɛlɛma n ka duniya ko dilanna mɛ lahara ko tora yen lahara ko est ce que o dilanna n'a sɔrɔ n ka duna dilanna ni ala cɛ fana don est ce que o fana dilanna wa ni ala cɛ dilanni o de ka gɛlɛ a bɛɛ lajɛlen ye donc n b'a essayer ka n yɛrɛ changer mun de bɛ mɔgɔ yɛlɛma ka bɔ cogo dɔ la ka taa cogo dɔ la an ko duniya yɛrɛ secret y'o de ye hali farajɛw bɛ sanu yɛlɛma n'o de ye o bɛ dɛɲɛ de ta k'a yɛlɛma yɛlɛmali bɛ kɛ di fɛn min b'a la n'o b'a tiɲa ka o to a la a tɛ ɲa o fɛn ye mun de ye k'o bɔ a la a filanan o de ye fɛn jumɛn de y'a jɛ n'o tun t'a la k'o fɛn in nati n'o fɛn min n'o donna a la a b'a yɛlɛma a b'a dilan k'o fɛn in fara a kan min ka kan ka bɔ a la k'o lɔn min ka kan ka fara a kan k'o lɔn monde secret de ye nin ye k'o ye karisa yɛlɛmara mhm. fo a ye bɛɛ dabari ban mhm. tile gangan a yɛlɛmara mhm. a secret de ye nin ye a kan ka min bɔ a yɛrɛ la k'o bɔ a la an da bɛ s'o ma sisan fɛn jumɛn y'a jɛ n'o ka kan ka k'a la ayiwa olu de bɛ wele ko tagiyiru donc lahaliya dɔw de bɛ yen a bɛ fɔ o ma ko awamilu najahil amali mɔgɔ ka baaraw ka ɲa a bolo n'a y'i bolo don ko o ko la k'a ɲana a bolo mɛ nin don in n'a y'a bolo don ko o ko la a tɛ ɲa a bolo wa min ta tɛ ɲa a bolo mun na a tɛ ɲa a bolo a ma sira in kalan a bɛ ɲa a bolo sira min na a ma kalan kuma tɛ k'a baara kɛ fɛn don hali n'i y'a baara kɛ n'i t'a lɔn a bɛ kɛ lebu y'a ko la ɔ min fana mako dilanna i b'a sɔrɔ min b'a to a mako bɛ dilan a y'o karan a tilala k'a baara kɛ nin de ye kuma ye donc pour que mɔgɔninfin yɛrɛ ka taa ɲɛ waati bɛɛ i ka ɲɛnamaya kɔnɔ jugu bɛɛ ka malo mɔgɔ kana fɔ don o don i bɛ girin don o don karisa o donna ta o bɛ n contre la o tɛ n fɛ non non non min ka jugu jugu ma fɛn bɛɛ ye i bɛ kan ka yɛlɛn a ɲɛkɔrɔ don o don o b'a faga de e ka kuma in dabila bani a bɛ fɛn bɛɛ fɔ la a bɛ fɛn bɛɛ kɛ la eh, karisa bɛ n contre la a bɛ n hasidiya la n'a fɔra an ka taa o fɔ a ka jugu koyi a ka jugu ne ko karisa bɛ n contre la parce que n ye hɛrɛ dɔ sɔrɔ mhm. n'a sɔrɔ a fana t'i ka dɔ fana bɛ o fana ye danfɛn dɔ la mhm. a fana b'a fɔ k'e fana b'ale contre la e fana bɛ ale hasidiya dɔ la e ko mɔgɔ mɔgɔ k'a bɛ hasidiya yɛrɛ mɔgɔbaw la mhm. fɛn dɔw la i b'a sɔrɔ a fana ye danfɛn dɔ la ne yɛrɛ fana ko e bɛ hasidiya dɔ o tuma a bɛ kɛ ɲɔgɔn kɛlɛw ye donc an b'an si kɛ kɛlɛw la quoi hasidiya mun yɛrɛ man kan ka bɔ mɔgɔba da kɔnɔ abada maa si tɛ kɛ mɔgɔba ye ko dɔ tɛ hasidiya

ne ko k'i bɛ t'i ka ɲɛnamaya bɛɛ kɛ o bɛ n contre la o donna i b'i si kɛ kɛlɛ de la e ka kɛlɛ tɛ ban fo ka taa dunan wuli mm-hmm. parce que i bɛ fɛn min nɔfɛ k'i bɛ o kɛ mankan ye mm-hmm. o se ka ban o mm-hmm. ala kɛra hasidiya ra mais a m'i si kɛ don o don karisa o bɛ hasidiya la a bɛ tan o mɔgɔba fɛn fɛn n'o bɛ dunan kɔnɔ hasidiya b'a bɛɛ nɔfɛ mais i t'a si ye k'o bɛ mankan na o bɛ hasidiya la o bɛ n contreya ra e an yɛrɛ filɛ bi an ɲɛ kɛra ka se degré min na an b'a fɔ jɔn ma k'i bɛ hasidiya la a bɛ se ka kɛ dɔ ma hasidiya la parce que lɔnni fana ye fɛn lɔnni de ye fɛnba yɛrɛ nafolotigiw bɛ ɲɔgɔn dan nafoloko la mais lɔnnikɛlaw bɛ ɲɔgɔn dan lɔnni la mais ne ko ke ayiwa ala ye lɔnni d'e ma i b'a fɔ bɛɛ bɛ hasiriya la mankan bɛ ban wa a fana b'a ta fɔ e fana b'i ta fɔ a bɛ to kuma jaabi in la fo kɛlɛ bɛ kɛ ka jamana labɔ pewu ala k'an kisi a ma donc sisan baara baara o bɛ n nɔfɛ o de donna ta donna ta u ye nin kɛ n na u ye nin dabari u taara yen fɛ mhm. hasiri non non non nin bɛɛ jɔ mhm. an k'ala ɲininka ala ko wa quli i'malu mhm. fasayara llahu amalakum wa rasuluhu wal mu'minun baara kɛ dɔrɔn mɔgɔw tulo b'i la o bɛɛ ɲɛ b'i la mɔgɔ mɔgɔ ye sɛbɛtigi ye hakilimaw ɲɛ b'i la mɔgɔ mɔgɔ ye tiɲɛtigi ye hakilimaw tulo b'i la mɔgɔ mɔgɔ lɔnni b'i la hakilimaw tulo bɛ k'i la mɔgɔ mɔgɔ i ka kuma bɛ taa ala ko la hakilimaw tulo b'i la mɔgɔ mɔgɔ i ka kuma bɛ taa i yɛrɛ ka intérêt la mɔgɔ hakilimaw bɛ bɛɛ juger la i kɔfɛ bɛɛ an ka tilen dɔrɔn a banna ɔ hadamaden lahaliya jumɛn de bɛ yen n'o kan ka k'i lawasa i ka yɛlɛ don o don

a tɛ sunɔgɔ o ka fisa i k'a fɔ k'i b'a nɛni de i bɛ n hasira de i bɛ n contre la non non non mm, mm. Eh, i bɛ dibi i bɛ taa naba fana bɛ dɔ f'i ma o a bɛ dɔ fɔ mm. a bɛ dɔ fɔ an tɛ kelen fɔ ko alhimatul aliya alhimatul aliya i mana kɛ mɔgɔ min jogo ye i ka jigin i ka jigin jugura ka dɔgɔ dɛ alahu akubar ah. alhimatul aliya himmatul aliya i b'o dɔn ne hami ka bon hami ka bon kɔrɔ ye jumɛn ye ne bɛ kobaw de kan n tɛ ko dɔgɔman na n ka ɲɛnamaya kɔnɔ ne t'o cɛ ye n b'a fɛ ka kɛ mɔgɔ de ye n tɛ ko dɔgɔmani ɲini n hami ka bon n b'a fɛ ka ko belebelew de kɛ min duniya bɛɛ b'a ye wala n ka jamana i ma duna bɛɛ k'a ye wala jamana bɛɛ k'a ye an tɛ an bɛ min kunna dɛ an kana kɔrɔtɔ ko ye an kana teriya fɛ hali n'an ye san kelen kɛ nin ni société kɔnɔ nin de bɛ jama jamanaden nafa mhm. bɛɛ balo de bɛ na ni nafa ye mhm. kɛlɛ t'a la lagosili t'a la i bɛ n contre la i tɛ n contre la i donna tan aw donna o si tɛ ale la o kuma fɔ dɔrɔn mɔgɔw yɛrɛ b'a ye k'a fɔ tiɲɛ la nin bɛ kan k'an nafa an ka vie kɔnɔ mhm. a b'an ka dunan dilan a b'an ka lahara dilan a b'an dusu bɔ an ka kɛ cɛw ye an ka jamana jɔ an k'an ka diinɛ jɔ an k'an ka lu jɔ an tɔgɔ ka bɔ an ka kɛ mɔgɔba ye dunia kɔnɔ an kana sa kɛ sakafu ye waajuli nafama y'o dɔrɔn de ye o alihimatula aliya i ye cɛba o cɛba ye dunia kɔnɔ k'a tɔgɔ bɛ fan bɛɛ nin kun b'a la alahu akbar alihimatula aliya a hima kɔrɔ hima kɔrɔ ye n'i bɛ fɛn minnu kan dɔgɔman t'a la
n'i bɛ fɛn min b'a fɛ ka fɛn minnu sɔrɔ fɛn dɔgɔmani t'a la wa fɛn in fana a bonyana cogo cogo n dalen b'a la n b'a sɔrɔ parce que n b'a sɔrɔ ni lɔnni min ye mhm. ani puissance min ye mhm. ani cɛsiri min ye mhm. n b'a bɛɛ kɛ n bɛ lagafiya kɛ ni haramuya de fɔlɔ donc dɔ temin i yɛrɛ finfa dɔnna n m'a fɔ temin ye haramu ye temin bɛ taa kɛ ni hami ka bon ni sɛgɛn ka dama tɛmɛ i bɛ se ka te min k'i lagafiya dɔɔni mais a ye sɔgɔma a y'a wuli wulafɛ a y'a min dɔɔni mana wuli dɔrɔn a bɛ taa kɛ baro de la hami tɛ e la min bɛ taa ɲɛ n bɛ se ka mun kɛ bi ni n bɛ se k'a to yanni tile ka bin n bɛ fɛnba dɔ sɔrɔ n ka ɲinifɛnw filɛ nin ye n b'u sɔrɔ cogo di ɲinifɛn bɛ bɛɛ la o exemple ne yɛrɛ yakubu dukure ne ka ɲinifɛn belebeleba o de ye n ka ni ala cɛ n bɛ ala kɛ seere ye ala ka diɲɛ sɔrɔli ye n b'o fɔ ala ye su ni tile ye n b'a fɔ ala n ka bili n bɛ sɛgɛn fɛn fɛn na n bɛ ɲani fɛn fɛn sɔrɔ a kɔnɔ fɛn fɛn bɛ fɔla n ma n y'a bɛɛ kun fɛn fɛn mana fɔ n ma i k'a yɛlɛma ka kɛ diɲɛ sɔrɔli dili ma ye kojugu min bɛ k'an na ne ka hɛrɛ de b'a la dɛ n b'o f'i ye dɛ i ye i y'an nagosi dɔrɔn i ye kojugu f'an ma dɔrɔn o ala b'o yɛlɛma k'o kɛ n bɛ fɛn min ɲini a b'o di yan n'i sabarila dɛ o de y'a to fɛn bɛ k'i la kana miiri ko kojugu de kɛr'i la n'a lara mhm. kojugu dɔw bɛ k'i la i bɛ fɛn min yɛrɛ ɲinina ala fɛ wasa ala k'o de d'i ma mhm. voilà bon ala k'a fɔ dɔrɔn n ka jɔn nin fulan mhm. ibrahim dukure ou bien gogo cham ne allahu taala n ye n ka diɲɛ d'i ma bi n y'i garanti ka bɔ n ka funu ma n tɛ fun'i kɔrɔ abada hali n'i ye funu ko kɛ n yafar'i ma Allahu akbar. e ala ayi sayida mun ka di ala ka nin bɔ Foyi man di ka- nin ka di ka tɛmɛ alijana donni kan Wallahi. n ye n ka diɲɛ d'i ma Diɲɛ d'i ma. ala kira sallallahu alayhi wasallam a ka jihadi dɔ ganna ka gan ka ban a ka sahaba dɔ abubakar don wa umar don wa a taara ka nafolo cɛ ka na ala kira ko bi tɛmɛnen kɔ foyi t'e tɔɔrɔ tuguni o kɔrɔ i ye fɛn fɛn kɛ ne ala sɔnna ne diɲɛna ala yɛrɛ jɛnna i ye min kɛ nin ye tan o kɔrɔ ye o ye garanti façon dɔ de ye i la ka sunɔgɔ donc a changera a ye changement kɛ changement de don changement don changement de las'a ma mawudu bɛ changement de kan o ni hami tɛ maa min na ka changement don a la ka hami don a la an bɛ exemple di ko ye mɔgɔ min hami ka dɔgɔ o exemple maa min hami ka bon o exemple an tɛ bɔ yan bi dɛ a bɛ se ka kɛ an bɛ caman kɛ nin yɛrɛ de kan bi i ye mɔgɔba fɛn fɛn dunya kɔnɔ a hami de ka bon n tɛ dɔgɔmani na non non n t'a fɛ ka to kɔ n t'a fɛ sa ka bɔ bɔ ko cogo di ka bɔ fu sa fu ye bɔ fu sa fu de ye sa dɛ i sara mɔgɔ si m'i tɔgɔ mɛn mali kɔnɔ yan ayi mali yɛrɛ tɛ i bɛ bamakɔ min kɔnɔ maa si m'i tɔgɔ mɛn mhm. ayi o yɛrɛ tɛ hali i bɛ quartier min kɔnɔ dɔw yɛrɛ t'i lɔn ayi o yɛrɛ tɛ dɛ mhm. hali i sigiɲɔgɔn dɔw t'i lɔn mhm. ni min b'i lɔn tout an tigɛlen b'a la o m'i lɔn ni foyi ye fugariya kɔ hali ka sa a ka fisa o ye kun da himmatin aliya n filɛ kuma dilan ne de ye mɔgɔba o mɔgɔba n'a bɛ dunya kɔnɔ a bɛɛ de ye mɔgɔ a ka hami bonyana o de y'a bonya hami dɔgɔyara i bɛ dɔgɔya i bonya hakɛ o y'i ka hami hakɛ de ye ala qadri himmatika na'rifu qadraka voilà donc hami san nɔ mhm. hami dɔgɔman ye mun ye mhm. a kumaba ye juma ye mhm. exemple di a la muso dɔ lafa b'a bolo don o don ayiwa takulaw b'a sanfɛ ale bɛ tile ka yaala quartier kɔnɔ takula santa filɛ takula santa filɛ sɛyɛrɛ n'a ye mugan n'a ye bi naani sɔrɔ don min na ale b'a fɔ k'ale ka bi de diyara ka don bɛɛ ye

alhimmatul aliya alhimmatul aliya ale mana bi naani sɔrɔ ko bi diyara dɔ bɛ baara yɔrɔ dɔ la n'a ye kɛmɛ sɔrɔ tɔnɔ ye don o don ale k'aw don diyara a ka nasɔngɔ sɔrɔla fana parce que a ka a bɛ bɛn a ka lahaliya ma o seba tɛ ale ye a ka denbaya seba t'u ye denbaya de mako bɛ bi hali n'i ye kɛmɛ sɔrɔ bi an ka bi diyara u yɛrɛ cogoya jiginnen de don ka se o degré la o mana cini sɔrɔ o y'u ka fɛn belebele de ye mais o hami ka bon wa hami man bon ninnu bɛ kɛ nin tɛ lebu fana ye dɛ mhm. ala de hadamadenw da mhm. dɔ se tɛ dɔw ye mhm. se bɛ dɔw ye mais an ko se tɛ min ye e ka hami de ka bonya ka fɔ ala i ye ne da se tɛ n ye mais n b'a fɛ i ye setigiba minnu dan n b'a fɛ k'u dan de an y'o exemple di yan i y'a lɔn shiyaw tɛ maa si bila ali ɲɛ ni ala kira tɛ shiya bɛ ɲɛbɔ mɔgɔw fɛ ka tɛmɛ dugukolo maa bɛɛ kan mhm. ala kira tɛmɛnen kɔfɛ ala kira tɛmɛnen kɔfɛ mhm. i y'a faamu mhm. o ye ali de ye ka fɔ bɛ i bɛ ɲɛbɔ ka kɛ ibrahima ye wala ka ɲɛbɔ ka kɛ isa ye wala ka ɲɛbɔ ka kɛ muhamad eh, ayiwa eh, nuhu ye wala ka ɲɛbɔ ka kɛ ayiwa eh, jɔn ye tuguni mɔgɔba minnu bɛ dunya kɔnɔ ni dunya bɛɛ y'u tɔgɔ fɔ ayi shiya kɛni bɛ fɛn min ka bɔ a bolo n'ala kira ka kɛ ali ye cɛ de ye a den ɲininka an y'o fɔ ka tɛmɛ yan mm, y'a fɔ k'e b'a fɛ ka kɛ jɔn ye mm. a ko ba ne kɛ nin komi e tɔgɔ bɛ fan bɛɛ mm-hmm. fa tɔgɔ bɛ fan bɛɛ mm-hmm. a ka se a nɔ bɛ fan bɛɛ parce que mɔgɔ y'i nɔ de a ye mun kɛ duniya kɔnɔ mm-hmm. e nana i ma nɔ foyi kɛ alhamdulillah halan filɛ ka so min kɔrɔ a ye dɔ kɛ o a ye dɔ kɛ a ye dɔ kɛ belebele o bɛɛ tɛ dɔ ye wa i bɛ ko dɔ de i bɛ nɔ dɔ de kɛ duniya kɔnɔ mɔgɔw k'a ye sa i b'i lamaga de k'a fɔ aw ko nakun sa nafun sakun o de kana kɛ f'i nɔ dɔ de ka ye mhm. a nɔ filɛ a nɔ filɛ a mhm. nɔ filɛ mhm. hali n'a sara a nɔ in bɛ kuma a kɔfɛ cɛ ka kɛ cɛ ye fugariya dabila bɛ musow cira don o don baro gansanw na ayi ani gɛrɛnsigiw la gɛrɛn kuntanw fɛn min fo ka t'i sa i tɛ taa ɲɛ a la bɔ a kɛnɛ kan fɛn min ka jugu a bɛɛ o ye jɛɲɔgɔn nagasilen de ye o don ala k'an kisi a ma yarabi
mɔgɔ mɔgɔ hami ka bon i b'a sɔrɔ a jɛɲɔgɔn fila don a jɛɲɔgɔn min y'ale dan pewu a tɛ tugu mɔgɔ si kɔ fo maa min ye ale dan pewu a ɲabolo bɛ maa min fɛ k'a fɔ mɔgɔ b'a dɔn a ka ko bɛɛ ka ɲi a ka harijɛgɛ wo a ka lɔnni wo a hami wo a bɛ kan k'a filanw dan su ni tile i b'o dɔrɔn de a b'o de k'a teri ye imma a k'a dan wala i ka kɛ ɲɔgɔn ye mhm. n'a m'o sɔrɔ a ɲɔgɔn mais i ka fisa maa min ye k'o k'i teri ye mhm. e ala maa min jiginnen bɛ e k'o k'i teri ye fo ka mhm. t'i sa i tɛ yɛlɛ parce que don o don i b'i teri jogo ta dɔɔni
a laban i tɛ sigɛrɛti fɛ a mɛ a bɛ sigɛrɛti min a bɛ to k'a d'i ma a kisɛ a b'i don a la e tɛ dɔrɔgu ta ale bɛ dɔrɔgu ta don o a b'i don a la ala ye ala kira muhamɛd sallallahu alayhi wa sallam a y'o de fɔ ala a ko an ma k'i k'i teri choisi falyanzur ahadukum man yukhalilu almar'u ala dini khalilihi ko n'i b'a fɛ ka mɔgɔ lɔn dɔrɔn a jɛɲɔgɔn filɛ bani seyidu jɛɲɔgɔn ye jɔnw ye yakubu dukure jɛɲɔgɔn ye jɔnw ye ah karisa teriw ye jɔn ye n'e kɔni b'a fɛ k'a zize dɔrɔn e ka taa ankɛti k'a teriw ye jɔn ye n'i y'a mɛn dɔrɔgutala don kana sika a la a bɛ dɔrɔgu ta wala a bɛna min ala tɛ mɛɛn almar'u ala ala kira de y'a fɔ almar'u hadamaden in ala diini khalilihi i jɛɲɔgɔn bɛ diinɛ min kan diinɛ de tasira ye a bɛ tasira min kan a bɛ jiko min kan a bɛ lahaliya min kan ala diini khalilihi ko e yɛrɛ b'o de ta aw ka jɛɲɔgɔn ye a bɛ joue kan joue kan a bɛ joue kan donc fɛn min ka gɛlɛn bi bi na n bɛ jɔn kɛ n teri ye ne filɛ kabini ne tericɛ muhamadu keyita sigaso na a fatura nka alhamdulilayi n bɔlen sigaso ka na bamakɔ yan ayiwa min sera ka kɛ n teri kɛrɛkɛrɛlen ye ni n balo saya de b'an fara o ye bayila ba ye ne ye mɔgɔ dɔgɔmaniw ye est ce que i bɛ bayila lɔn n b'a dɔn n ka cɛkɔrɔba ale tun bɛ taa to ne yɛrɛ ka mɔgɔ ye banki directeur nafolotigiw yɛrɛ minnu bɛ taa banki la olu k'a fɔ karisa tɛ surɔfɛn mina maa si la commerçant yɛrɛ de b'o fɔ la koyi ko kan'i yɛrɛ sɛgɛn ka taa n'a ye a t'a minɛ n k'o ye mɔgɔ la o ye ale de ye hakan k'a fɔ n teri dun b'a labɔ o tɛ dɛ an ye an yɛlɛn k'a kɛ teri an ka fitini ne b'o kalama an bɛ e fana y'a seere ye wa awɔ kabini ne fitini ne b'o kalama a ko taa ne ka cɛkɔrɔba de fɛ yen segu ka don segu banque directɛriya kɛ b'a kalama ne b'a dɔn n ka cɛkɔrɔba ka mɔgɔ ɲɛnama kun don ala jɛɲɔgɔn si tɛ ne la min bɛ ale bɔ jamana in kɔnɔ bi numéro 1 donc mɔgɔ jɛɲɔgɔn filɛ i k'a juge wa layidutigi don fana cɛ layidutigi don dɛ e bayila bon mɔgɔ ala ka limina dɛmɛ halisa an kɔrɔkɛ min fatura o muso waati bɛ a bɛ na o t'a fɔ la ko bolominɛna wahabiya kɛ han ne ye bolojiginna ye muhamadu keyita ye bolominɛna ye sikaso ne denmuso fɛn fɛn furula denmisɛn denmisɛn fɛn fɛn furu kɛ ale de ye den fa ye sikaso bɛɛ b'a kalama ale fana den fɛn fɛn furula cɛman n'a musoman ne de ye den fa ye ale ye e b'a fɔ ko sunnamɔgɔ ne yɛrɛ fana ye sunnamɔgɔ ye mais ayiwa anw ye anw ye anw ye sufiw ye bon taasiraw bɛ comme différence bɛ yen mais mɔgɔw tun bɛ anw fila de kɛ leçon ye pour que mɔgɔ bɛɛ k'a lajɛ aw ma dukure ni keyita ye wa ale b'a bolo mina i dukure b'a bolo jigin aw k'u ka teriya filɛ a bɛ cogo min na i bɛ mɛɛn i t'a ɲɔgɔnna ye a fatulen a ka mɔgɔw ye mɔgɔbaw de ye yan i y'a faamu o ko an ye su di i ma dukure o ye kasi o ye kasi don de ye dɛ kotigiw yɛrɛ setigibaw de don ala k'an ye su di i ma
donc heyi nin kuma bɛɛ tun tɛ dɔwɛrɛ ye ne t'a fɛ an kana sɔn fugariya ma fo ka ti sa lagafiya ba in an ba ɲi man ɲi lagafiya ka di n ye waati bɛɛ a kɔrɔ man ɲi fewu n t'a fɛ ka wɔsi a man ɲi et puis n tɛ majigin ka baaramisɛn dɔ kɛ fana o si man ɲi a si man ɲi tuma dɔ i bɛ wuli tuma dɔ la ka daba ta ka yɔrɔ dɔ dilan i ka so kɔnɔ tuma dɔ i bɛ wuli ka so kɔnɔna bɛɛ kɔrɔsi ka musow kɔrɔsi a ye muru ladon denmisɛnw bɛna jogin buteli fana aw ladon i bɛ fɛn bɛɛ kɔrɔsi fɛn bɛɛ ka ɲɛ fɛn bɛɛ kɛ i sago ye
cheikh baye dutigi dɔw olu bɛ ni mm. su kora u bɛ yaala du kɔnɔna na k'a lajɛ maramafɛnw ni fɛnw k'a bɛɛ cɛ de dutigi cɛ de an ka sehu ka baara de kun a bɛ yaala k'a lajɛ ni maramafɛn tɛ yen fɛn ka sɔrɔ ka taa bulonda sɔgɔ a yɛrɛ ye himmatil aliya cɛnin ko ba ne b'a fɛ ka kɛ e yɛrɛ ɲɔgɔn de ye i tɔgɔ bɛ fan bɛɛ i nɔ bɛ fan bɛɛ i tɔgɔ bɛ fan bɛɛ ne kɛ ne b'a fɛ ka kɛ i ɲɔgɔn de ye a ko n den n y'a ye hami t'i la n jigi tigɛra e t'a fɛ ka kɛ mɔgɔ wɛrɛ ye fo ne ɲɔgɔn ko hami yɛrɛ t'i la n jigi tigɛra n tun kɔnɔ i bɛna kumaba dɔ de fɔ ne tun kɔnɔ i bɛna fɔ i b'a fɛ ka kɛ ali yɛrɛ de ye ne min y'i fa ye ne b'a fɛ ka ali yɛrɛ de ye cheikh baye hali denmisɛnnin fitinin minnu bɛ tulonkɛ kɛ denmisɛnninw tulonkɛtɔ la min bɛ kɛ fɛn ye tuma dɔ la i b'a dɔn i b'a ye ale b'a fɔ ne filɛ nin de ne bɛna baara kɛ ne ba sɛgɛnna ba sɛgɛnna denmisɛnnin i b'ale mɛn fɔ i b'i den i b'u ka kuma mɛn a b'a fɔ n ba sɛgɛnna n fa sɛgɛnna ne fɛ ka baara kɛ kɛ dɔgɔtɔrɔba ye walima ka kɛ nin perezidan ye walima ka kɛ minisiri ye walayi kabini o kuma i b'a dɔn ala b'a ka kuma jaabi i bɛ soulagé kabini o kuma. sisan sa est ce que i b'a kalama k'a fɔ n b'a fɛ ka kɛ mɔgɔba ye i b'a kɔrɔla kɔrɔ dɔ de b'a la o a kɔrɔ fa ye a kɔrɔ de a ye baara belebelew de kɛ o kɔrɔ ye sa an fana bɛna baara belebelew de k'a kɔrɔ bɛɛ de ye nin ye a kɔrɔ de ye nin ye ne tun b'a fɛ ka k'a ye gansan wa gansan bɛ k'a ye dɛ o kɔrɔ ye a ye baara belebelew de kɛ min y'a tɔgɔ bɔ fan bɛɛ a nɔ bɛ fan bɛɛ wa a ye fɛn fɛn kɛ baara la n bɛn'a ɲɔgɔn kɛ a kɔrɔ de ye mais n bɛ k'a ye gansan tɛ ka sɔrɔ i m'a ka baara ɲɔgɔn kɛ ayi i bɛ si kɛ i tɛ bɔ i place la abada al himma a belebele dugukolo kan maa min hami ka bon dugukolo maa bɛɛ ye o ye jɔn ye o ye jɔn ye

jamana ɲɛmɔgɔbaw bɛ jo bato de la u t'a fɛ ka ɲuman mɛn u tulo la abada fɛn wɛrɛ tɔgɔ ka fɔ min t'u ka jo ninnu ye u tɛ sɔn a ma abada a nana kabini a dɔgɔmani ma mɔgɔw y'a kɔrɔsi muhamadu rasulullah a nacogo duniya kɔnɔ mɔgɔw y'a kɔrɔsi n'i bɛ kɛ mɔgɔba fasɔn dɔ ye kabini dɔgɔma hadamadenw bɛ kɔrɔsili kɛ musokɔrɔbaw b'i kɔrɔsi eh, cɛkɔrɔbaw b'i kɔrɔsi wa hali i teriw b'i kɔrɔsi a bɛ f'o ma inayatu rabbaniyatun sabiqatun qabla takwin al ubaydi o tɛ ninnu ye dɛ o tɛ ninnu ye olu dun ye ko wɛrɛw ye mɔgɔ haminanko bɛ yen mais tuma dɔ ala yɛrɛ fana b'a niyɔrɔ don kow la o fana bɛ yen muhamadu ko tun bɛ ten de ala kira denmisɛnnin ma hali n'a n'a teriw ko k'an bɛ taa fɔli yɔrɔ la ee u bɛ girin ka taa dɔrɔn yɔrɔ dɔ ala kira b'i sigi dɔɔni k'a bɛ reposer a bɛ sunɔgɔ a tɛ se ka taa fɔli yɔrɔ la fɔli yɔrɔ la dɔnkɛ yɔrɔ fana a tɛ se ka taa ala u y'a kɔrɔbɔ a fana tun bɛ denmisɛnw cɛla de koyi i n'a fɔ an tun bɛ cogo min na korokara korokara ne ko ban ka taa in fɛ dɔrɔn u bɛ girin ka taa a taatɔ dɔrɔn fɛn dɔ bɛ ale bɛ k'a bɛ nin reposer don dɔrɔn ee a bɛ sunɔgɔ. hada huwa al inayatu rabbaniya hada huwa muhammadu rasulullah
a juguw y'a kɔrɔsi kabini a dɔgɔmani ma ko nin kamalen ye aminu de ye an bɛ kuma surunya ka taa a ka hami yɔrɔ la denmisɛnninya tuma an t'o ma sisan ka to. san binaani surunyalen ale yɛrɛ sɔmina k'a fɔ ale t'a cogo la wala y'a to a nana ye a bɛ dugu kɔnɔna bɛ kan ka goya a ye a bɛ wuli ka dugu bila i y'a faamu de tuma dɔ la ka taa fo kuruw la a nana furu kɛ tuma min na an bɛ se ka taa o fan fɛ n'an k'an bɛ nin bɛɛ fɔ an bɛna mɛɛn sisan an b'a k'a ye furu kɛ tuma min na ala n'a ka hami bolo a ye khadijatu furu o y'a ka hami fɔlɔfɔlɔ ye fɔlɔ muso darajaba tigi setigiba tigi a y'o de furu ni hami ka bon i bɛ muso i bɛ muso fana furu i b'o jateminɛ fɔlɔ a kana kɛ muso ye min b'i nagasi muso dɔ bɛ yen a b'i ka ko nagasi fo ka t'i sa i tɛ yɛlɛ muso dɔ bɛ yen don o don a b'i dusu bɔ i k'i filanw da muso don o don a bɛ kuma i fɛ i bɛ mun sunɔgɔ la a b'a fɔ kadijatu ma balo sebe k'a di n ma dugu kɔnɔna man di n ye n bɛ yafa ɲini i fɛ n bɛ taa tile dama kɛ yen kadijatu bɛ fɛnw dilan k'a d'a ma a bɛ dugu bila kuru dɔ bɛ yen nɔ a ka jan fɛn fɛn ye mɛtiri dama ye a bɛ taa o la ala kira bɛ taama wururu kuru nin anw yɛlɛnna a la garo hira ye kuru de don ne yɛlɛnna a la don min na fo ka taa sa n tɛ ɲinɛ a kɔ n ma yɛlɛ kuru kan min ka jan k'a bɔ fɛn fɛn ye ɛrɛ kelen ye taa ka segin an y'o k'a la taatɔ ne bɛ doroki na tan dɛ an taara fo ɲɛfɛ ne ye n ka dorokiba yɛrɛ de bɔ k'o bila kɛrɛfɛ fɔlɔ n ka cɛ n ko n segintɔ n'a ta yan hali sabara dɔw bɛ yen ko subhanallah k'a fɔ k'ala kira tun bɛ nin de kɛ o tuma la bi siraw tun b'a sanfɛla la bi u y'a hadamadenw y'a dilan mais ala kira tile saw walahi bunteniw yiri bɛɛ siraw tɛ yen mɔgɔ mɔgɔw taayɔrɔ tɛ donc sisan u ye siramisɛnninw k'a la mhm. mais ala kira tile la siramisɛnninw t'a la mhm. a tun bɛ bin de cɛti ka yɛlɛ ka yɛlɛ ka yɛlɛ ka taa se yɔrɔ dɔ la ka tila k'i kun biri kuru jukɔrɔ kuru bɛ sanfɛ a dibi de don i n'a fɔ ko so mhm. a b'i kun biri ka don kuru dɔ kɔnɔ fana fɛn b'a sɔrɔ jɔn b'a lɔn a bɛ tɛmɛ o la a bɛ taa wururu fo ka taa se garo hirayi ma ka sira ka taa garo hirayi bɛ komi ala ye kulun bɛ cogo min na an ka farafin kulu façon min dilan ne donna a kɔnɔ dɛ o de y'a to n bɛ se k'a lakali mhm. a bɛ ten de mhm. bon kulu in fan min ɲɛsinnen bɛ alikabaso la ka taa fo dugu kɔnɔ mhm. wo de bɛ yen pɛrɛnda dɔ de bɛ yen bi ne yɛrɛ ye n don k'a filɛ n ɲɛ bɛ alikabaso la n ɲɛ bɛ maka la jaa ala kira ala y'o dilan maka ala kira ye a b'i to a kɔnɔ k'i ɲɛsin alikabaso la donc a tun b'o kuru wo kɔnɔ donc alihima hami belebele tigi a ma daminɛ nin ye wa aa i m'a ye ko michael hart o tɛ silamɛ ye kereciyɛn de don mais historien de don a ye livuruba dɔ de dilan duniya kɔnɔ a y'i la k'i miiri de duniya cɛba cɛba minnu hami ka bon duniya bɛɛ ye a y'u kilase o la ka taa a yɛrɛ ka anabi kɛ ɲɛmɔ n'o ye isa ye zezi ye a taara zezi kilase k'o kɛ troisième ye alahu akubar

alhaliduna maa minnu bɛ to yen u tɛ sa abada yali n'i ye nin fɔ don saba k'a filila ko mɔgɔ jɔn bɛ yen tɛ sa mɔgɔ jɔn bɛ yen tɛ sa a kɔrɔ t'o ye a kɔrɔ t'o ye i m'a faamu dɛ alhaliduna miya maa minnu bɛ to yen kudayi u tɛ sa abada o kɔrɔ ye u tɔgɔ bɛ to yen fo ka taa duniya wuli a tɛ ban u yɛrɛ farikolo bɛ sa farikolo sara ɛ hadamaden farikolo ale tɔgɔ jumɛn ka bon mɔgɔ tɔgɔ de ka bon tɔgɔ de ka bon farikolo i tɔgɔ de bɛ dunan bɛɛ bɛ ɲabɔ de fɛ i ye baara jumɛn de kɛ al khaliduna mi'a maa minnu tɔgɔ bɛ to yen fo ka taa dunan wuli dunan cɛba bɛɛ la mi'a k'a ye mɔgɔ kɛmɛ ta u la a bɛɛ tɛ mɔgɔ kɛmɛ ye dɛ ale ye kɛmɛ de ta ale ye kɛmɛ de choisi a ye kɛmɛ de choisi k'a bɛɛ kelen kelen ka histoire karan kabini a dɔgɔmani ma a ye baara jumɛn de kɛ fo ka taa saya s'a ma ka sɔrɔ k'a classé nimoro 1 2 saba naani duuru wɔɔrɔ mais fɔlɔ fɔlɔ ale yɛrɛ tɛ silamɛ ye michael hart silamɛ tɛ a ye nimoro 1 kɛ muhamadu rasulullah ne mana ye mun ko minnu b'a fɔ k'u bɛ lebu ni ala kira la i bɛn'i yɛrɛ sɛgɛn quoi e bɛ se ka nin ka recherche ɲɔgɔn kɛ wa historien de don ka taa livre karan ka cɛ ka mɔgɔw ka vie karan kabini dɔgɔmani ma ah. u ye baaraba minnu kɛ ka duna yigiyigi mm. k'a cɛbaw jate jɔn y'a bɛɛ dan k'a tɔgɔ da ko muhamadu rasulula ale dun ka ciden bɛ yen ale ye kerecɛn de ye a ma sɔn k'a ka ɲɛmɔgɔ kɛ a ka ciden kɛ ɲɛ nimoro 1 ye yani li ajli himma ala kira ka hami a ka bon hakili ma ka bɔ ma non non non i seyida mhm. cɛ kelen mhm. cɛ kelen pe yen mhm. bi joli de don cɛ kelen ah. Ah, bi ah, cɛ kelen dɔw ka ca cɛ kelen bi bi na mɔgɔ miliyari ani kɔ o don dɛ ala kira yɛlɛmana ka kɛ mɔgɔ miliyari ni kɔ de bi miliyɔn tɛ dɛ miliyari ani kɔ miliyari de don misiri hakɛ min jɔlen bɛ dunan kɔnɔ bi bi in na jɔn de y'a jɔ min y'a sababu de muhamadu ye madarasa islamiya min bɛ dunan kɔnɔ bi bi in na miliyɔn joli joli jɔn y'a bɛɛ jɔ cɛ kelen pe ye et puis ka nin puissance baw y'a ɲɛ kɔnɔ ma se ka jɔ minnu ɲɛ abada ma y'i jɔ ɲɛ